ụmụnne m ụmụnne m ụzọ nke ị ya aga ọ dabara ọ dịkwa mma ashị m ka m jụọ ọtụtụ ndị la-eso anyị i le-esokwa ezigbo ụzọ kere ma i le-ekwukwa eziokwu agbanyela ezinụlọ ka i si pụta agbanyela ihe achị ogu kwuo mee la ala ahụ a la-azọ ị makwa la ala ahụ ahụ nke nna o a la-azọ nyawa ala i le-ekpe ezigbo ikpe banyere ya nji ihe i le-eme la ndụ iji woo marụla iji woo kwụnyere n'ụzọ eziokwu nwunye nwanne m nwoke ahụ a lụtara m enye nsogbu ile aha kashi ọlụ ike agwa kewi ajọ okwu gobụkwala onye a lụtara alụta nji ka i si alọrọ etukwu ala nji ilu tukwu ila mgbu ala i le-ejekwa ozi la amatakwa ka ihe nshi aga ashị m ka m bịa ka mụ na unu kwuo ka anyị karịa na ihe a karịa obodo bụ igwe andị ka obodo na nshi bụrụ igwe ị makwa ka i si etukwu maka na nwa- nwaanyị ọbụla mmaara ihe n'ụbọchị ha la-ashị mba lee ka ya nshi chọọ ime ihe a na ya chọrọ ime ihe l'ụzọ eziokwu na ya chọrọ ime ihe l'ụzọ ndụ mma na ya chọrọ ime ihe l'ụzọ nkwesiri ka ụzọ ahụ bụrụ ụzọ nkwesiri nje ụzọ i si eme nke wụ ụzọ i le-esi o kwesiri ekwesi ọ nya ka m shị ka m bịa ka mụ na ulu karịa e nwere ndị mma azụ ụmụ ha la-azụ ụmụ ha la-azụ ka a shị na ụmụ achịrachokiala ọha ụmụ ha ejide ụmụazị chukwu nyere ha azụbie a la-agwa ụmụazị ahụ ajọ ihe ọ nwere ike ọ bụ la ya na la- la- la ya na na ji ya ebu ọ la-akọtọ ji i la-akọtọ ji ọ kọtọ ndezi ya ji kọtọcha emechaa nwa ahụ akpọ ji ya ashị njika gola- njika i si alọ la ezinụlọ njika okwu njika i si ekwu okwu enwere ụmụazị mma alọ la ezinụlọ esikwa la ezinụlọ ahụ la wee lọrọ ị hụ ya o le-emebi mbara ezi ile iwu onye mmemme gị na mmadụ la- na-ese okwu i je chịta ụmụ ị chịta ụmụ gị ha chiere wu nne nwaanyị ya ihe ha chiere wu oke ibiri ihe i la-akụziri ụmụazị ihe ụmụazị ewe lọrọ la curse ndị ka ike abụmọnụ abụmọnụ i mere ka ụmụ gị soro la ndị a bụrụ ọnụ enwere ụmụazị ndị a bụrụ ọnụ ụfọdụ ụmụazị ndị ị hụrụ na-ezu oshi na-emecha ma ma ntọrị mmadụ ma nta ma nke ejighị anya ha eme ụfọdụ ọ wụ ihe nne ha metere ụfọdụ ọ wụ ihe nna ha metere ụfọdụ ọ wụ ihe nna nna ha ma nne nne ha metegworo n'ezinụlọ ahụ ajọ ihe ọbụla ị na-eme ị ga-enyekwa account ị ga-ekwuchila ajọ ihe a na-eme lekwe ajọ ihe ahụ lee ka m si eme ya nji nke ị na-eme kedu ka i si ekwu okwu kedu ka i si eme nji ka i si ejela ụbọchị nji ka i si atapara ịma ataparụ iwe onye nwụrụ ịlọrọ na ụmụnna la unye m uji unye m uji ka ịlọrọ ata ahụhụ ihe niile m bịara ụlọ ọrụ ka ị ya ekwu ịma ihe ị kwesịrị ikwu na ihe ị kwesịghị ikwu kwukwala eziokwu gị bụ onye ahụ na-ekwu ajọ okwu kwukwala eziokwu e nwere ndị mma afụrị mmadụ ihe na ụzụ ụdị ndị ike ike ọ wụ ọsọrọ ụdị nke ndị ụwa ọ lọkwala ime Chineke mana ihe o ji lọrọ maka ihe ọ enweta ọ hụ nwanne nke enyela enyere aka ọ gbalịa ga chọfe fụlara ya ihe ahụ n'ike ị la-afụlara mmadụ ngọzi n'ike onye mma enye wee ego ta awụghị onye mma enye m onye mma enye m akwa ta awụghị onye mma enye mụ na wa ga-eyi ofu saiz ị ga-emenwukwa mentelọ isi go adakụ adamma ada adakụ adamma ada